Wokhulupirira Mulungu sadzachita manyazi nthawi zonse, kapena kunena kuti, Wokhulupirira Mulungu samatha ndi manyazi koma amatha ndi ulemerero. Ku Aroma chaputala 10 vesi 11, tikalowa m'Baibulo muli zitsanzo za anthu ambiri amene anakumana ndi mavuto. Ena ananyozedwa, koma chifukwa chakuti iwowo anaikabe chikhulupiriro chawo pa Mulungu. Tikuona pamapeto pake mulungu sanawachitise manyazi koma mulungu anawachitisa manyazi adani awo so zilibe ntchito kuti ukudutsa munyengo yotani zilibe ntchito kuti ukudutsa munyengo yotani koma as long as waika chikhulupiro chako pa mulungu kuti mulungu akuthandiza ndikufuna ndikulimbikise mulungu ndi wamphamvu koposa adani ako ndipo tikalowa m'bible akunena kuti amene ali mwa ife ndi wamkulu koposa wa ku dziko. So as long as ukumukhulupirira Mulungu, zilibe ntchito kuti ukudutsa mnyengo yotani, dziwa kuti iweyo suzatha ndi manyazi koma uzatha ndi ulemerero. Tikalowa m'Bible, Yosefe akuti ankakhulupirira Mulungu. Ngakhale abale ake anayesa kumenyana naye nkhondo, anayesa kufuna kumupha, mkazi wa Potifa anayesa kufuna kumuyalusa Yosefe, Koma tikuona pamapeto pa Yosefe, Mulungu anamukweza ndipo adani ake aja anabwera kuzamugwadila Yosefe kutanthauza kuti as long as wamukhulupila Mulungu olo anthu akunyoze, olo anthu akupekele mbiri, olo anthu akuonele pansi, olo anthu akuganizile mulimonse mmene angakuganizile koma as long as wakhulupila Mulungu si lero si mawa Mulungu azakukweza, Mulungu azakupambanisa, Mulungu. Sazakuchitisa manyazi. Anthu ambiri mumachita manyazi, mumatha ndi manyazi, chifukwa mumadalira kwambiri nzeru zanu, mumadalira kwambiri maphunziro anu, mumadalira kwambiri chuma chanu, mumadalira kwambiri maonekedwe anu, chifukwa chake mumatha ndi manyazi. Wina aliyense amene amakhulupirira Mulungu samatha ndi manyazi. Tikalowa m'Baibo kuchokera ku Daniele, Daniele chapter 4 akunena kuti Daniele anthu ena anamukhomerera kwa mfumu, akuti Daniele amangokhalira kupemphera. Kenaka mfumu ija itamva, akuti inapanga upandu wofuna kumupha Daniele mpakana inamponya m'dzenje la mikango. Koma Daniele sanagwedezekebe, ndipo tikuona pamapeto Mulungu akumumenyera nkhondo Daniele. Daniele akuchoka m'dzenje la mikango, kenaka mfumu ija ndikulamula kuti onse amene amanena kuti Daniele akupanga izi, Tonse tiyeni tigwadire Mulungu wa Danieli amene anapangitsa kuti Danieli alowe mu dzenje la mikango ndi akuti anawaponya iwo aja. So tikuona Shadrack, Misheck ndi Abednego anayankhula mau akuti ifeyo Mulungu amene tikumutumikira kaya atipulumutsa kaya satipulumutsa koma ife sitigwadira fanoli ndipo tikuona pamapeto pake Mulungu akuwapambanisa ku Mulungu wakuwapambanisa kuwalowesa mu ng'anjo ya moto koma osapya mpakana mfumu ija kupanga chisankho kuti tiyeni tonse tilambire Mulungu wa awawa so zilibe ntchito kuti lero ukudusa mnyengo zotani koma as long as wamukhulupirira Mulungu dziwa kuti suzatha ndi manyazi koma uzatha ndi ulemerero. M'Bible muli zitsanzo za anthu ambiri ingakhale Yesu Khristu nthawi imene anali pansi pano, dziko lapansi linamukana, kumanena kuti iye ndi waziwanda, si mwana wa Mulungu, ndi ndani. Anayankhula zambirimbiri, koma panopa ndi amene ali pamwamba pa zonse. So amene amakhulupirira Mulungu, ngati iweyo umudalire Mulungu osagwedezeka ndi zimene anthu akukamba, ndi zimene anthu akuganizira, ndi zimene anthu akuyankhula, dziwa kuti Mulungu azakupambanisa. Popeza m'Bible muli zitsanzo zambiri. Tikuonanso chitsanzo cha Hannah. Hannah anthu ankamunyoza kuti osabereka, mwakuti mwakuti. Koma chifukwa choti Hannah anamukakamirabe Mulungu, pamapeto pake tikumuona Hannah akukhala ndi mwana amene. ankamunyoza anachita manyazi. So as long as ukukhulupirira Mulungu, dziwa kuti chilichonse nchotheka. Luka 1 vs 37 akuti zosatheka ndi anthu zimatheka ndi Ambuye. Zilibe ntchito ukudusa munyengo yosowa ntchito, yosowa mwana, yosowa banja. So as long as iweyo ukumukakamirabe Mulungu, usagwedezeke ndi zimene anthu akuyankhula. Anthu amatha kuyankhula zamapemphero zikufikisani kuti he mukungotaya nthawi panganizi iyayi mukhulupirire Mulungu suzatha ndi manyazi. Amene amakhulupirira Mulungu samatha ndi manyazi. So tisadalire zinthu zimene tili nazo, tisadalire ma voice a anthuwo koma tiyeni tidalire Mulungu tizapambana. Mulungu odziwa kudalitsa akudalitseni. Amen.